ani manden muso moriw ni karamɔgɔ somaw ni donsow kana balaba aw minnu bɛ manden kɔnɔ an'aw minnu bɛ manden kɔkan emisiyɔn kolonkalani nin y'a deuxième partie ye ami koyita ala ka si ni kɛnɛya d'i ma ami koyita a n'a denw bɛɛ lajɛlen a musomanw ni cɛmanw ala ka si ni kɛnɛya d'u bɛɛ lajɛlen ma ami koyita jeli de finesse a tɛ tɛmɛ nin kan quoi an b'u bɛɛ lajɛlen fo jeliya ka minɛ jeli kolon na funɛya ka minɛ funɛ kolon na mabɔya ka minɛ mabɔ kolon na garankɛya ka minɛ garankɛ kolon na numu kolon fana numuya ka minɛ o la ami koyita ala ka si ni kɛnɛya d'i ma denmuso minnu bɛ faransi yarabi minnu bɛ mali yɛrɛ kɔnɔ ani mɔdenw ala ka si ni kɛnɛya d'u ma ayi aw ba jiginna yɔrɔ foyi t'aw ba la a ka baara kɔnɔ jeliya kɔnɔ dɔnkilida kɔnɔ aritisiya kɔnɔ bon an b'aw ba fo ami koyita jeli de finesse a danden dɔnkili man di a kɔrɔ de ka di manden cɛ ni manden muso moriw ni karamɔgɔ somaw ni donsow emisiyɔn kolonkalani an bɛna deuxième partie daminɛ n'an tilal'o la donc kolonkalani ye mɔgɔ mun minɛ an bɛ sɔrɔ ka n'o la ou bien an bɛ nin kɛ kolonkalani ye mun minɛ jamana a ɲagaminen don jamana a bilisalen don jamana a duurulen don jamana fan si tɛ yen k'i b'a fɔ k'a ka nɔgɔ mun na bon mali kɔnɔ foyi man ɲi foyi de man ɲi ok foyi man ɲi foyi ma deli ka ɲɛ fuwa foyi ma dilan ok aw yɛrɛ ka jamana kuturu c'est à dire jamana kuturu n'i ye kalan jateminɛ ka kalan jateminɛ ka pɔsiw jateminɛ ka jamana kuturu jateminɛ k'o jamana cɛkɔrɔbaw jateminɛ cɛkɔrɔba minnu ni denmisɛnninw jigi y'u ye cɛkɔrɔba minnu n'u ka kan ka jamana jɔli fɔ cɛkɔrɔba minnu n'u ka kan k'u cɛsiri jamanako la cɛkɔrɔba minnu n'u ka kan ka sa jamanako la musokɔrɔba minnu n'u ka kan ka sa jamana ko la n'i ka jamana kuturu jateminɛ mɔgɔ miliyɔn mugan cɛkɔrɔba si tɛ yen mun bɛ fɛ ka sa jamana ko la mɔgɔ miliyɔn mugan cɛkɔrɔba si tɛ yen jamanadenw dalen don cɛkɔrɔba mun na k'i bɛ nin cɛkɔrɔba ta ka nin bolo wuli mali kɔnɔ k'i bɛ mɔgɔ tan jɔ mɔgɔ tan bɛɛ b'a fɔ ko an dalen don nin cɛkɔrɔba la tɛ yen mun nana n'o ye parce que denmisɛnninw tigɛra faw la mun ye denmisɛnninw tigɛ faw la faw yɛrɛ kɛwale i y'a faamu jamana yɛrɛ ɲɛnabɔli ko bɛɛ tora baw bolo du kɔnɔna ɲɛnabɔli tora baw bolo i y'o faamuya wa du jɔli ko tora baw bolo furu sirili ko tora baw bolo faw bolil'u ka responsabilité la faw c'est à dire faw ma se ka jɔ u fa jɔyɔrɔ la faw ma se ka jɔ dutigi jɔyɔrɔ la faw ma se ka jɔ u ka yɛrɛwoloya kɛnɛ kan faw ma se ka u ka faya wale kɛ faw ma se ka cɛbakɔrɔya wale kɛ y'a fɔ faw siranna faw y'u yɛrɛ kɛ mɔkɛw ye k'a sɔrɔ olu ye faw ye faw y'u yɛrɛ kɛ mɔkɛw ye baw y'u yɛrɛ kɛ mɔmusow ye k'a sɔrɔ fa ninnu ye faw ye baw ye baw ye faw ma se ka jɔ fa jɔyɔrɔ baw ma jɔ u ba jɔyɔrɔ la denw tiɲɛna mɔgɔ miliyɔn mugan o bɛ jamana mun kan cɛkɔrɔba miliyɔn mugan de ye jamana mun mɔgɔ ye mɔgɔ miliyɔn mugan jamana mun bonya ye un million et quelques kilomètres carrés jamana mun kɔnɔ ni mɔgɔ kalannenw bɛ yen jamana minnu kɔnɔ ni tubabu kalan donna jamana mun kɔnɔ plus de san san kɛmɛ halisa o jamana kuturu minnu taara kalan kɛ faransi olu b'o jamana kɔnɔ minnu taara etazini olu b'o kɔnɔ minnu taara irisiw fɛ olu b'o kɔnɔ o jamana ka dɛsɛ ka jɔ demokarasi nalen ka n'a bila bi la halisa o jamana kɔnɔ cɛkɔrɔbaw minnu kalanna olu ma se ka demokarasi basigi olu ma se ka demokarasi fɔ o jamana kɔnɔdenw ye halisa o jamana minisiriw ma se k'o maracogo fɔ o depitew ma se k'o maracogo fɔ o jamana politisiyɛnw ma se k'o maracogo fɔ depi olu siw ma jɛ fo ka na olu siw jɛ olu si ma se k'o jamana maracogo fɔ o jamana kuma min na demokarasi ma na o bi ka mara cogo min na o demokarasiman fana ka mara o maracogo kelen in na k'o turu bi ta ka da kunfinw kun non aw ni ala cɛ nin politisiyɛn baden politisiyɛnw ka dɛsɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ politisiyɛnw ka dɛsɛ k'u jɔ u fanga jɔyɔrɔ politisiyɛnw ka dɛsɛ ka jamana mun ka sariya n'o ye jamana sariyanta jusitisi ka o ka ka dɛsɛ k'o bila o pilasi la ka dɛsɛ ka depiteya bila a pilasi la ka dɛsɛ ka minisiriw bila u pilasi la ka dɛsɛ ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ka dɛsɛ ka jamana kɛlɛ ko kuma fɔ aw ni ala cɛ mɔgɔ miliyɔn mugan n'olu ka jamana ɲagamina san tan o mɔgɔ miliyɔn muganw ka tila ka n'u jɔ k'olu bɛ hɔrɔnya fɔ k'olu b'a fɔ ko ka jamana kɔnɔ ko ka yuruku yuruku dabila mɛ yuruku yuruku dabilabaga mɔgɔ de bɛ yuruku yuruku dabila mɔgɔ min yɛrɛ tɛ ka yuruku yuruku kɛ mɔgɔ de b'i dabɔ yuruku yuruku ko kuma na mɔgɔ min ma deli ka yuruku yuruku kɛ mɔgɔ de bɛ se ka yuruku yuruku kɛla minɛ ka yuruku yuruku kɛla kɛlɛ ka jamana kɛ jamanadenw ta ye parce que karatabugunin kɔrɔ kamalenkɔrɔw sigilen n'u bɛnna ko la da ye donda kelen bɔda kelen n'a ma bɛn da ko la karatabugunin kɔnɔ kamalenkɔrɔw sigilen fan bɛɛ ye bɔda donc an bɛ mun fɔ ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ bɔda ɲuman de la o tɛ ya c'est à dire sama ju kɔmi ɲɔgɔn tɛ soso ju kɔmi ɲɔgɔn tɛ sama ye ni sama binna k'a woro kari ni soso binna k'a woro kari bɛɛ fanga de b'i woro kari ok bɛɛ fanga b'i woro kari donc anw yɛrɛ ka wuli sa kɛ est ce que jamana bɛ se ka bin jamana mun demokarasi b'a kɔnɔ jamana bɛ se ka bin jamana mun ni sɔrɔdasi ɲɛnamaw b'a kɔnɔ jamana bɛ se ka bin jamana mun ni gendarme ɲɛnamaw b'a kɔnɔ est ce que jamana bɛ se ka bin jamana mun ni polisi ɲɛnamaw b'a kɔnɔ jamana bɛ se ka bin jamana mun n'a sɔrɔla k'a mara kanu k'a mara dusu ko jamana dusu b'a politisiɲɛw la jamana bɛ se ka bin fo tan wa jamana mun kanu b'a sɔrɔdasiw la a i y'a faamu olu bɛ fɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan ka sɔrɔdasiya dɛmɛ o jamana bɛ se ka bin tan wa est ce que jamana mun politisiɲɛw bɛ fɛ k'a jɔ jamana bɛ se ka bin jamana kuturu kalannenw ka jamana bin fo mɔgɔ kalannenw yɛrɛ ka t'u dogo diinɛmɔgɔw kɔfɛ ka jamana bin fo sɔrɔdasiw ka t'u dogo diinɛmɔgɔw kɔfɛ ka jamana bin fo depitew ka t'u dogo diinɛmɔgɔw kɔfɛ ka jamana bin fo diinɛmɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen n'u ti baara la fo ka tila ka na olu ka tila ka na tɔw ka n'u dogo olu kɔfɛ mais c'est la honte totale mais jamana mun tɛ ka mara ni diinɛ sariya ye jamana mun kɔnɔ ni sariya si ma sɛbɛn arabukan na jamana mun sariya si ma ta kuranɛ kɔnɔ jamana mun sariya si ma ta hadisa kɔnɔ jamana mun sariya si ma ta e, bukayiru kɔnɔ jamana mun sariya si ma ta misiri la jamana mun sariya si ma ta misiri welela ka so o jamana kɔnɔ o bɛ se ka bin k'o ta tiɲɛ k'o fago fo ka t'o jamana siri diinɛmɔgɔ dɔw la diinɛmɔgɔ minnu fana ni bɛɛ y'u dɔn ni nkalontigɛ ye diinɛmɔgɔ minnu fana ni bɛɛ y'u dɔn ni nata ye diinɛmɔgɔ minnu fana ni bɛɛ y'u dɔn ni kuma fila fɔ ye diinɛmɔgɔ minnu fana n'olu tɛ alakira ko fɔ olu tɛ muhamadu ko fɔ olu tɛ ala ko fɔ olu tɛ arijinɛ fɔ olu kɔni fana bɛ yen bamakɔ aw bɛ fɛ an ka danaya jumɛn da aw kan maliko mana kɛ ka tɛrɛntɛ mangoro namasa fara la ka bin mangoro fara kan ka wuli k'i jɔ ni si fara ye i ma talo fɛn na i ma bin fɛn kan i ni fɛn ma wuli bilahi ka talo namasa fara la ka bin mangoro fara kan ka wuli k'i jɔ ni si fara ye i ma talo fɛn na i ma bin fɛn kan i ma talo fɛn na i ma bin fɛn kan i ni fɛn ma wuli maliko la i y'o faamuya wa jigi jigiw tɛ se mɔgɔw jigi dalen don minnu kan olu tɛ se minnu yɛrɛ fana bɛ yen ni jigi ka kan ka da kan olu tɛ se a dara minnu fana kan olu tɛ se parce que nin si ta tɛ maliko ye maliko pourquoi pas maliko la opposants k'u ka campagne kɛ silamɛw ka to yen ka hakilina ɲuman di mɔgɔw ma sɔrɔdasiw ka taa sɔrɔdasiya kɛlɛ kɛ gendarmew ka gendarmeya kɛlɛ kɛ polosiw k'u ka baara kɛ ok gouvernement baarakɛlaw bɛɛ k'i ka baara kɛ mais pourquoi sɔrɔdasiw bolilen don ka n'u ta kɛ politiki ye i y'a faamuya wa sɔrɔdasiw nan'u ta kɛ politiki ye gendarmew nan'u ta kɛ politiki ye polosiw nan'u ta kɛ politiki ye dɔgɔtɔrɔw fana nan'u ta kɛ politiki ye kɔmɛrisanw nan'u ta kɛ politiki ye ekɔlimɛtiriw nan'u ta kɛ politiki ye ekɔlidenw nan'u ta kɛ politiki ye i y'a fɔ egilisi fana kɔnɔ olu ɲinɛna zezu kɔ olu ɲinɛna i y'a fɔ mari kɔ olu ɲinɛna nowɛli kɔ olu ɲinɛna paki kɔ olu nana politiki la silamɛw olu ko muhamadu tɛ politiki de bɛ yen ala tɛ politiki de bɛ yen magan ko tɛ tiɲɛ ye i y'a fɔ depite bulon de ye tiɲɛ ye madinɛ ko tɛ tiɲɛ ye i y'o faamuya wa constitution ko de ye tiɲɛ ye ala ko tɛ yen i y'o faamuya wa c'est à dire ala ko tɛ yen i y'o faamuya wa élection de labɛnni olu fana nana o de la. mais est ce que jamana bɛ se ka jɔ jamana min fakonna fo ka t'a fɔ ko diinɛmɔgɔw u ma kalan u ma élu vote ma k'u ye jamana bɛɛ jigi ka na da olu kan mais nin ye mais nin ye fakon dan ye mɔgɔ kalannenw ka fakon nin ye ta tiɲɛ dan ye intellectuels ka ta tiɲɛ nin ye tigɛna dan ye intellectuels mɔgɔw tigɛra olu de la aw minnu faw kalannen don aw faw sirannen don u ka aw faw ka kalan a ma nafa ɲɛ aw minnu baw kalannen don aw baw kɛra fugari ye u ka kalan ma mako ɲɛ aw minnu ye tubabuw ka kalan kɛ aw ye fugariw de ye o de kama jamana ta tiɲɛna tan aw ye fugariw de o de kama jamana binna tan aw yɛrɛ fana aw dɛsɛra aw jɔyɔrɔ kɔrɔ o de kama jamana binna tan ka aw ka diɲɛlatigɛ ta k'o di diinɛmɔgɔ dɔ ma ka aw ka jamana jɔcogo ta k'o di diinɛmɔgɔ dɔ ma k'aw ka siniɲɛsigi ta k'o di diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ma ka aw ka jamana ɲɛtaga ta k'o siri diinɛmɔgɔ dɔ la min ma jamana jɔli kalan kɛ a fa m'a kɛ a ba m'a kɛ a tɛ kuranɛ kɔnɔ o aw bɛɛ ka taa aw siri olu la ko aw bɛ aw siri olu la aw fɔ aw ye kalan minnu kɛ ɛsike la aw taara ekɔli la fo ka taa aw tila aw kɛtɔ ka ɛgizamɛni kɛ i y'a faamuya wa ɛgizamɛn kesiyɔn jumɛn dira aw ma ko diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ tɔgɔ minnu ye dɛfu kɛ aw ka sijɛ jumɛn taara bi diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ kan minnu ye dɔktora sɔrɔ aw ka dɔktora ɛsike la a sɛbɛnni jumɛn taara bi diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ kan ko diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ jamana jɔ sariya kɔnɔ aw b'a dɔn o tɛ tiɲɛ mɛ aw bɛ se cogo di ka n'aw ka jamana diɲɛlatigɛ ta aw sigilen ɲɛna aw cɛbakɔrɔw aw musobakɔrɔw aw n'aw ka diplɔmuw aw n'aw ka tubabukan jalandenfɔw aw bɛ se cogo di o ka kɛ n'o kɛra jamana kɔnɔ aw ka fugariya k'o tɛ fɔ n'o kɛra jamana kɔnɔ aw ka nantankolonya k'o tɛ fɔ n'o kɛra jamana kɔnɔ aw fana bɛ k'aw disi gosi aw denw ɲɛna k'aw ye cɛw ye cɛya tɛ ɲɛ mun kalan dɔrɔn ye dɛ mun tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ k'a yira a tɛ bɛn alimamiw mɔgɔ si ma se alimami si ma misiri kɔnɔ mɔgɔ si ma se alimami si ma k'i ka kutuba ma ɲɛ an ma t'i ka kutuba korije an ma taa f'i filila seriji tacogo la an m'a fɔ i filila seri suran na an m'a fɔ misiri welela si ka misiri wele cogo ma ɲɛ an ko de jamana laada la jamana maracogo la jamana sariya la alimami depuis ala y'aw da aw bɛ kɛlɛ la aw ye kɛlɛw kɛ dɛ mɛ aw den de ma sa kɛlɛ la aw ye kɛlɛw kɛ aw buranaka de ma sa aw nin yera maliko ferekelen bɛɛ aw yera tɛti kan aw denw de ma sa aw muso ma sa aw nimɔgɔni ma sa aw burankɛ ma sa donc maintenant sisan minnu denw n'u faw sara k'u baw fana faga a y'a to olu fana ka kuma sa mais jamana fana foyi tɛ digi n na fo ba ndaw foyi tɛ n tɔɔrɔ fo asim goyita foyi tɛ n tɔɔrɔ fo wage n'a ka mɔgɔw pourquoi o bɛ n tɔɔrɔ parce que la ni manamanako kɛra jamana kɔnɔ ka sɔrɔ sɔrɔdasiw tɛ yen jamana kɔnɔdenw b'a fɔ ko démocratie de nana ni nin bɛɛ ye mais démocratie fana bɛ yen i y'a faamu aw nana aw ka kan ka minnu dabɔ kuma na ka jamana furan aw de ka kan ka ninnu bɛɛ dabɔ kuma na aw de ka kan ka ninnu bɛɛ siri k'u siri juru caya ni tamani ta ye aw de ka kan ka ninnu bɛɛ don kaso la aw de ka kan ka ninnu bɛɛ dabɔ jamana na aw de ka kan k'a kɛ jamana kɔnɔdenw ka ninnu bɛɛ dɔn aw yɛrɛ fana dɛsɛlen don o la aw bɛ ninnu de kɔ diinɛmɔgɔ bɛɛ mɛ an ka tiɲɛ fɔ kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɛ n'i ye boci juru dɔ sara ni kɔgɔma na dɔ wɛrɛ kɔni m'a sara a b'o sara tiɲɛ tɛ wa mɛ ni musonin minɛ i k'a furu n'a ma surun musonin tere ka jugu ni gilekini minɛ i k'a don ni gilekini man dɔgɔ a kanda faralen don ni tonin minɛ i k'a dun ni sɛgɛ ma gwan a la a na man di ten tɛ foyi dilan ten bɛ kelen min dilan ni mɔgɔ bɛ ka bugɔ n'aw ko ko n'aw m'a to ten k'a bɛ sa n'a tora ten o ka di o tigi fɛn tɛ fatɔ fɛ mɛ a ka dunan tɛ bugɔ dugu kɔnɔ dɛ fatɔ muru feerela mɔgɔ t'o ka muru tɛrɛmɛ dɛ o tɛ tiɲɛ ya cɛgana tɛ wayi ye mɛ a tɛ fasalen fɛ ala kana haramu don cɛgana ni falenw cɛ maliko la an b'an jigi da jɔnni kan alihamudulilayi election nata ala ka mɔgɔ dɔw d'an ma jamana kanu bɛ minnu na kɛ mɛ mali mɔgɔ kalannenw eseye M5 e ka M5 nin jamaba de lajɛ fanga fanga bɛ nara aw aw ka na ka dɔ ka fanga daraki aw cɛkɔrɔbaw ka taa fara ɲɔgɔn kan aw kelen kɔ ka fanga daraki sɔrɔdasiw ka n'o fanga bɔ aw bolo halisa aw bɛ kule jalan na an da la ko demokarasi u y'a minɛ mun bɔra a la aw ma se ka kuma aw bɛ fɛ anw de ka kuma aw ma se k'a b'u bolo aw bɛ fɛ anw de k'a b'u bolo aw minnu bɛ fanga ɲini na aw minnu dɔnnen don aw minnu bɛ sariya dɔn aw minnu bɛ jamana sariya bɛɛ dɔn u y'a daraki aw la barakata jango anw u y'a minɛ aw la jango anw warabilen kun ma di gɔn kun ma ban di la warabilen tɛ se ka na ko k'a gɛnɛsi di a fila tɛ bɛn lamu kelen na pariseke la musoko kɛyɔrɔ y'i digi cogo o cogo i dan y'i gɛnɛtinti ye mɔgɔ tɛ tɛmɛ o kan i y'o faamuya wa wulu ka jan ka surun n'a ma wuli a kundama tɛ dɔn donc aw bɛ fɛ anw ka mun kɛ i y'o faamu aw de farala ɲɔgɔn kan ka fanga ta fanga nana u nan'a minɛ k'u sigi aw ma kuma aw bɛ fɛ an ka kuma parce que a sera mɔgɔ faga yɔrɔ la an fantandenw ka bɔ marifa ka ci anw na aw ka to o fanga ɲinidenya la an t'a kɛ fantanden si tɛ bɔ bilen tɛgɛlankolonden si tɛ bɔ bilen ni fantanden min bɔra u b'i ba bɔnɛ a ka wolo la ni fantanden min bɔra u b'i fa bɔnɛ a ka wolo la ni fantanden min bɔra paseke fanga nana tilegan fɛ surutu sɔrɔdasi fanga ok ni fanga ka sira bɔra i ba kunkolo la u bɛ siraba bɔ i ba kunkolo la n'i fa ma kɔntan u bɛ telu k'a yɛrɛ kunkolo la n'i ma kɔntan u b'i kunkolo kɛ polisiw jɔyɔrɔ ye n'i kɔrɔmuso ma kɔntan u b'o kɛ filenin ye k'a fiyɛ tɔw la donc a tɛ ɲɛ bilen dɛ e sigila sunkalo de bɛ yen o ye mun kalo ye ɲuman kalo mɛ e sigila yanni karamɔgɔw ka na u ka politiki dabiri dabirinin pɔyi kɔnɔna ka taa tuluw sigi ka sukarow sigi ka ka ka kɔkɔw sigi ka fan ka ka e e e e ka i y'a faamuya wa ka deplasew ɲini k'u bɛ taa ka taa suntigɛ di deplasew ma k'u bɛ taa deplasew arabitaye deplase ninnu kun tɛ yen salon wa salon ɛsike a dir'u ma deplase ninnu kun tɛ yen salon na sini wa salon na sini ɛsike a dir'u ma o tuma o ne bɛ ɲininkali dɔ kɛ o ala ko ko ka fɛn jumɛn de kɛ sunkalo kɔnɔ ko n'i y'a kɛ sunkalo kɔnɔ a baraji ka bon ko ni sunkalo tɛ n'i y'o ko kelen kɛ ko baraji t'o la ala y'o fɔ wa n'i ye ɲumanya kɛ sunkalo kɔnɔ baraji b'a la o tuma ala ko ko ka saraka bɔ sunkalo dɔrɔn de wa ala ko ko ka balo di fantanw ma sunkalo dɔrɔn de wa ala ko ko ka tulu di fantanw ma sunkalo dɔrɔn de wa ala ko ko ka taa suntigɛ di fantanw ma sunkalo dɔrɔn de wa n'i y'a mɛn sun n k'o ye kɔngɔ de ye mun b'a la ka kɔrɔ dun o tuma alimami ninnu kun tɛ yen wa badalabugu roger milla mamutu diko a kun tɛ yen kuma a kun tɛ yen salo wa a kun tɛ yen salo na sini wa refusew tɛ yen salo wa u kun tɛ yen salo na sini badalabugu roger milla a y'a kɛ wa a ma kɛ bankɔni neymar usman sedu madani ayidara a taara saraka bɔ kasobonba la o ma sɔrɔ refusew bɛ yan ne m'a fɔ n ko nɔ eta mana mɔgɔ o mɔgɔ datugu eta b'i balo mɛ refisew dun n'i ka saraka bɔyɔrɔ ɲuman y'o de ye ɛsike a taara a ma taa o wa a tɛ taa o ubiyɛn sebeninkɔrɔ gatuzo mayi watara n'a ka kuma bɛɛ a y'a kɛtɔ ye k'a fɔ k'u ka dɛmɛ di a ka taa di depilasew ma ɲɔrɔn brezil pele buye ɛsike la a ye ɲɔrɔn pele ye ka taa dɛmɛ d'u ma wa segu jules bocande sufi bilal ɛsike a y'a ye ka taa saraka di refize ninnu ma wa o bɛ mun de la fɔlɔ ko wari tununna o kɔnsɛyi la fɔlɔ ale b'o de la fɔlɔ ubiyɛn jeliba burama tarawele ɛsike a taara wa hali ni jeliba burama tarawele banjugu ɛsike a taara refizew fɛ yen wa a a ma taa o bamakɔ kura christian ronaldino suala baya est ce que a taara wa a ma taa o wa a tɛ taa koyi i y'a faamuya wa segukaw ka michel platini i y'a fa e, e, e, kane i y'a faamuya est ce que la kane taara wa a ma taa o wa a tɛ taa o kerecɛnw ka valderrama est ce que a t'a dɔn ko deplacew bɛ yen wa kerecɛnw ka ɲɛmɔgɔ valderrama kolonbiyɛnw ka valderrama est ce que a taara olu ma taa o sisan o san joli joli kɔngɔ b'olu la o alihamudulilayi muso dɔw taara dɛmɛ k'u ye artisi dɔw taara dɛmɛ k'u ye an balaka dɔw taara dɛmɛ k'u ye commerçant dɔw taara dɛmɛ k'u ye opérateur économique dɔw taara dɛmɛ k'u ye i y'a faamu étranger dɔw taara dɛmɛ k'u ye alihamudulilayi mali ka fami ninnu olu ye dɛmɛ k'u ye bi bi na élection surunyalen k'an bɛ sunkalo la aw ka taa fɔ alimami ka ta bɔ o la a t'a si a ka politiki la alimami ka ta b'o la a t'a si a ka eh, eh, campagne na alimami ka ta b'o la ko sisan k'ale bɛ taa dɛmɛ d'u ma ale de n'u ka quartier ka surun nin bɛɛ ye badalabugu origin mila mamutu diko nin ye mun diribile ye tuguni e bɛna jɔn diribile i bɛna jɔn diribile ɛɛ eh, ayidara ma taa u m'a fɔ ko ayidara taara farabugu libiriya ne taara fara yanni i ka taa farabugu libérer i kun tɛ réfugiés ladumuni fɔlɔ olu bɔra farabugu ka na yanni e ka pan olu kunna ka taa fo farabugu nin bɛɛ dabiri dabiri ni point com mais nin bɛɛ ye jɔn ne nɔ ye jamana opposant nin bɛɛ ye jɔn ne nɔ ye jamana intellectuel mɔgɔw tigɛra mɔgɔ kalannenw de la mɔgɔw tigɛra opposants de la mɔgɔw tigɛra partitigi ninnu de la mɔgɔw tigɛra depite ninnu de la mɔgɔw tigɛra mɔgɔ kalannen ninnu de la mɔgɔw tigɛra mɛriw de la mɔgɔw tigɛra sɔrɔdasiya de la mɔgɔw tigɛra polosiw de la mɔgɔw tigɛra jamana marabagaw de la donc mɔgɔw t'a dɔn u bɛ mun kɛ donc u bɛ mun de kɛ mɔgɔw tora ten mali jɔbaliya tɛ foyi ye fo mɔgɔ kalannenw olu de y'a ci est-ce que saraka yɛrɛ o nɔnɔmugu minnu bɔra nin ye tulu min bɔra nin ye nɔnɔmugu mun dalen filɛ malo mun filɛ nin ye est-ce que n'i ye nin malo bɛɛ cɛ ka taa di minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la sɔrɔdasiw ani donsow ma i bɛ baraji mun sɔrɔ est-ce que i b'o sɔrɔ ni déplacé ninnu ye i t'a sɔrɔ kɔngɔ parce que alihamudulilayi kɔngɔ tɛ maa si fa bamakɔ ok nin ye tɔgɔ ɲini de ye nin ye tɔgɔ ɲini de ye nin ye kanpaɲi de ye nin ye politiki de ye alimamiw yɛrɛ ye nin wari bɔ min dɛ a alimamiya yɛrɛ k'i kana haramu dun ɛ alimami mun k'e kana haramu dun aw man kan ka haramu dun aw tɛ baara la métier t'a si la i bɛ nin karamɔgɔ in fɛn fɛn ta métier t'a si la mɔgɔ si tɛ mamutu diko ka baara dɔn depuis ala y'a da hali minizeya a ma deli k'a kɛ usman sedu madan ayidara hali tayɛriya a ma deli k'a kɛ y'o fa sufi bilal mɔnsɔnkɔrɔ baara a ma deli k'a kɛ y'o faamuya wa a ma kɛ o sebenikɔrɔ gatuzo o ye tekule tekuleni kɛ i m'a faamuya wa mais attends e, e, cristiano ronaldino y'a faamu Cristiano Ronaldo hein, Bamako quoi euh, Chouala i y'o faamu depuis ala y'a da Chouala depuis ala y'a da toliyeya a ma deli k'a kɛ i y'a fɔ buye ayidara hali ka lanpa mɛnɛ a ma deli k'a kɛ hali ka buzi mɛnɛ métier t'u la o mais ni métier t'i la i bɛ nkalon tigɛ o sɛnɛ u m'a kɛ karamɔgɔba bɛɛ tun bɛ sɛnɛ de kɛ u m'a kɛ ala kira ye sɛnɛ kɛ ninnu ma sɛnɛ kɛ pa paga ninnu kɔni sigilen bɛ yen dɔrɔn ala den ala den ala kira den muhamadu den a bɛɛ buloku ninnu kɔni sigilen bɛ makan jɔra makankaw ma taa ko ala kira den ka duwawu k'u ye y'a fɔ madina jɔra madinɛkaw ma taa ko ala kira den ka duwawu k'u ye ala kira denw ma madina jɔ y'a fɔ madinɛkaw de ye madina jɔ u ye plan dɔ de kɛ mɔgɔw bɛ na ala kira nɔfɛ salalahu wasalim nafolo min bɛ sɔrɔ a la makan État fɛ an ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ na u bɛ fɛ ka taa madina lɛ donc u bɛ nali min kɛ u bɛ wari min sara n'o bɛ don an kɔ an ka jamana jɔ n'o ye an ka madina jɔ n'o ye i y'a faamuya wa donc o de kɛra ka madina jɔ mais anw ta silamɛ ɲɛmɔgɔ si sigilen tɛ i y'a faamu silamɛw bɛna wari min di ne ma an bɛ silamɛya jɔ n'a ye cogo di an ka misiriba bɛ quartier jumɛn na an k'o quartier jɔ i y'a faamuya wa k'o kɛ immeuble ye mɔgɔw n'o ta luwanse la i y'a faamu misiriba nɔgɔli o na dabila ni guerre b'an ka jamana na an ka silamɛya bɛ bin i y'a faamuya wa an ka misiriba anw fɛ misiri man bon ni misiri mun ye misiri tɛ misiri jɛlen tɛ ni misiri mun ye misiri saniyalen tɛ ni misiri mun ye misiri ma lakodɔn ni misiri mun ye o ye tɔnbɔkutu ni jɛnɛ misiri ye an bɛ mun de kɛ pour que i y'a faamuya wa pour que tɔnbɔkutu bɛ kisi jɛnɛ bɛ kisi an b'o kɛ cogo di o kuma t'olu ta la olu kɔni bɛ yen de an bɛ ka fili an filila dɛ an ma fili dɛ a y'a faamuya wa trois double v yɛrɛjɛya point com a ye alimami jumɛn bɔlen ye mali kɔnɔ ko jama bɛɛ b'a kɔ ko a bɛɛ tɛ yɛrɛjɛya la n'i ye mikoro jɔ mamutu diko da la sisan i b'a bɛɛ lamɛn a bɛɛ ye yɛrɛjɛya de ye i y'o faamu a ma nin kɛ dɛ i y'a faamu a bɛ dɔw ɲɛna ko nin de don dɔw ɲɛna a bɛ dɔw ɲɛna ko nin de don a k'a dɔn dɛ a bɛ dɔw ɲɛna a ka tubabukan in kelen ça il faut cesser ça non ça il faut cesser ça non non non tout sauf ça jamana in kɔni kɔnɔ jamana in kɔni kɔnɔ an ye jamana in kɔnɔ denw de non ça il faut cesser ça o tubabukan kelen o bɛ ka mali bɛɛ bulɔku ni tubabukan kelen in de ça il faut cesser ça an bɛ mun de cesser ça il faut cesser ça non tout sauf ça o bɛ k'o tubabukan kelen de fɔ a filila ko kelen ka fili ko fila ka fili ko saba cɛkɔrɔba anw fa filila ko saba tɔw fa ma fili ko kelen kɛ an bɛ tugu tɔw fa de kɔ wa ou bien anw fa filila ko saba an bɛ tugu o de kɔ alimami dɔ filila ko saba i y'o faamuya wa politisiyɛn dɔ ma fili ko saba kɛ an bɛ taa politisiyɛn in de nɔfɛ wa an bɛ taa alimami mun ye fili ko saba de kɛ i y'o faamuya wa mɛ cɛkɔrɔba dɔ filila ko saba cɛkɔrɔba dɔw ma filiko kelen kɛ cɛkɔrɔba minnu ma filiko kelen kɛ an b'olu dalakan de ta wa surtout cɛkɔrɔba mun filila fili yɛrɛ tɛ fo nkalon tigɛ badalabugu roger mila bon ayidara bankɔni neymar an bɛ tugu o kɔ ka da mun de kan aw yɛrɛ k'o fɔ ne ɲɛna dɛ n'i ko nkalon a y'o tigɛ n'i ko kalabantiya a y'a kɛ n'i ko munafigiya a y'a kɛ n'i ko y'a faamuya mɛ o perevuw ye jumɛn ye kelen fila saba y'a faamuya wa IBK ka sigili la a tun b'a fɛ IBK ye jamana ci a tun bɛ IBK fɛ IBK ye gudɔrɔn da ka t'u dɔrɔn ka dugu la a ko a ma deli ka faama ka wari minɛ depi ala y'a da y'a fɔ sumayila ka wari a y'a minɛ témoins sɔrɔla k'u y'a d'a ma a ko a bɛ sɔsɔli kɛ yelimani depite ko a y'a di a ko a b'o sɔsɔ anw fa anw tonton gaku ko k'a dira ne gaku yɛrɛ tun bɛ yen donc e de ko k'i m'i bolo jan k'i ma faama ka wari minɛ donc e sɔrɔla o ye faama ka wari minɛ o bɛn'o nkalon evite cogo di ko depuis ala y'a da k'a ma t'i bolo ja mɔgɔ ye e ma deli ka mɔgɔ ka wari minɛ mɛ ma n bolo ja mɔgɔ ye n'i fa y'a di ne ma i fa nan'a di ne ma ne ka so mɛ attends o ye kɔsanna kuma de n'i ye mun dabiri dabiri ni pɔn kɔmi bɔn halisa aw dalen don o de la dɛ silamɛya tana fɔlɔ ye nkalontigɛ de mɛ diinɛ nkalontigɛlaw k'o fana tɛ fɔ i fa ye nkalon tigɛ ɛ o fana tɛ fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye nkalon tigɛ ɛ halisa aw b'o confiance la ko ko olu fana olu de bɛ lamɛn halisa o bɛ se ka kɛ cogo di buye ayidara y'an bɛɛ labɔ yan y'a faamuya ko IBK maɲi f'a yɛrɛ marisira ko hali n'an bɛ se k'a kɛlɛ ni cɛncɛn de an ka cɛncɛn ta an k'a kɛlɛ e IBK bɛ minɛ tuma min na anw taara o ko la kaso la yanni anw ka bɔ o y'a faamuya o fana ko ko ka IBK to yen a y'a fɔ. a m'a fɔ de buye m'a fɔ ko ka IBK to yen ɛ mamutu diko mɔgɔw fagara o fana bɔra ko non ko ni minisiri bɛ se ka bɔ yen ka IBK to yen ni aw bɛ fɛ an ka aw bɛ ninnu nɔfɛ mun de la de o fana tɛ se ka fɔ la ilaha illallah wa ne y'a fɔ dɛ ne y'a fɔ ne y'a fɔ wa n bɛ segin k'a fɔ wa n b'a fɔ tuguni koyi n'a bɛ se min na a b'o kɛ ne b'a fɔ aw kɔni b'a dɔn dalilu kɔni tɛ yɔrɔw t'aw bolo ne ye aw yɛrɛ b'o dɔn aw b'aw tugu de o aw b'o dɔn n'i y'a n'i y'a ye an ka nkalon d'a la an k'a minɛ polisiw fɛ n k'aw dɛsɛra de sinɔn sisan b'a sɔrɔ a y'o kɛ o y'a t'o kɛ ba paga hey malidenw mɔgɔ kalannenw a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la mali depite ko i y'a faamuya wa a ye mali balayer surtout surtout bandaw bandaw ne y'a fɔ vraiment sɔrɔdasiw ka di ne ye quoi mais franchement e yɛrɛ tɛ ka kuma bandaw bobo tɛ kɛ depite ye koyi i tɛ ka kuma o asim goyita vous assumez pas parce que an yɛrɛ t'a dɔn cadiyɛnw de ka baara kɛ nɔ bɛ ka ye nin yɛrɛ ye maloya ye aw yɛrɛ ka baara kɛ nɔ tɛ ka ye i y'a faamuya wa bandaw ne y'a f'i ɲɛna i kun bɛ se ka ko kelen dɔrɔn de kɛ ni fo ka taa fɔ mun kɛra mali bɛɛ dalen bɛ to i la minnu ye mali wari dun k'u bɛɛ minɛ k'u don kaso la hali n'i kun ma kuma bilen i ma papiye siɲɛ bilen i kun bɛ sa ni malidenw ka ni malidenw ka sankɔrɔta ye i bɛ sa ka malidenw jigi to dalen to i kan minnu ye wari dun n'aw kun sera k'u minɛ y'a fɔ asim goyita minnu ye wari dun n'aw kun y'o minɛ en tant que aw m'olu minɛ mɔpti kɛlɛ ma ban aw ma don kidali fanga in yɛrɛ ye mun de ɲɛ ba paga mais n'aw sera ka mɔpti sécuriser à 100 pourcent o bɛɛ la malidenw bɛna aw ɲininka kidaliko in na minnu ye wari dun minnu ye jamana wari dun k'olu minɛ ka mɔpti basigi an ka don kidali aw ka mission banna n'a y'aw diya aw kana election yɛrɛ labɛn ni mun ko k'a bɛ taa bɔ aw k'a b'aw bɔ aw pilasi la a y'a fa kunci aw k'a ba kunci foyi tɛ bɔ a la bɛɛ b'a dɔn o la a kun bɛ dɔn k'aw bɛ ka baara kɛ idrisi debi ninnu nana u y'u ban ka taa mais mɔgɔw ye baara fana y'u ɲɛ la mais aw ta dɛ mɔgɔw ma foyi de ye aw ta mɔgɔw ma foyi ye walahi talahi bilahi aw ka d'anw ye quoi mais ne kun b'a fɛ aw k'a kɛ cogo min c'est à dire jamana in kɔnɔ politisiyɛn kirikara ninnu aw k'u bɛɛ balayer ne kun b'a fɛ aw k'a kɛ cogo min na y'a faamuya wa jamana in kɔnɔ opposant kirikara mun ni mun tɛ tiɲɛ fɛ aw k'u bɛɛ balayer jamana in kɔnɔ y'a faamu a diinɛ ɲɛmɔgɔ mun n'a m'a bila pilasi la ni mun bɔra misiri kɔnɔ aw k'o bunte fo japaga ni mun bɔra misiri kɔnɔ aw k'o bunte fo totowo la ni mun bɔra misiri kɔnɔ aw k'o bunte ɲɔgɔn ma aw k'o bunte aw ka jamana basigi aw k'a sécuriser popomani ni wɔgɔwo ni kiriti karata aw k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ kɛ wo la k'aw sigi dictature foyi tɛ bɔ a la mais a ka sɔrɔ mɔgɔw fana ɲɛ b'a kɛwale la kɛ tiɲɛ tɛ wa a ka sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ bɛ ko dɔ la a ka sɔrɔ mɔgɔw dalen don mɔgɔw ɲɛ tɛ foyi de la quoi o de bɛ ka mɔgɔw faga quoi mɔgɔw ɲɛ tɛ foyi la o e musokɔrɔninya diya ye ko kɔrɔ lakali ye mais ko min kɛra kunu n'o bɔra musokɔrɔni mun kɔnɔ o sa kuma sera tiɲɛ tɛ wa kunu ko mana bɔ musokɔrɔni mun kɔnɔ o sa kuma sera e mais attends ni k'i bɛ mugubani kala gɔn na mais mais a ta i ye kumaba de fɔ n'i y'a kɛ yiriboloba caman n'a da o damu da kɛ n'i ye yiri san yiri jamanjanba sanfɛ sanfɛla kɛ bulu n'i ye yiri jamanjanba sanfɛ e, e, sanfɛ yiribulu kɛ wari ye mais musow b'u furu siri gɔn ma parce que u b'a fɔ gɔn bɛ se ka taa yɔrɔ jan gɔn cɛ ka jugu mais a naji ka di gɔn ka cɛ juguya t'a naji la o hadamaden i cɛ juguyara cogo o cogo i ɲɛ fila tɛ se ka ɲɔgɔn ye o i y'o faamuya wa parce que fɔ ko ko dɔ faama aw ka di mɔgɔ ye mais ko dɔ ka di mɔgɔ ye tasi nege kumakisɛ bilenden o b'a nege bɔ mɔgɔw la aw ka di mɔgɔw ye dɛ mais i y'a faamuya wa mɔpti ni kidali sɔrɔsi faga de o de ye aw ka ko nege bɔ mɔgɔw la ko dɔ ka di mɔgɔ ye tasi nege kumakisɛ bilenden o b'a nege bɔ i la a ka di mɔgɔw ye dɛ mais opposant ka kiriti karata ko in de ye aw nege bɔ den bɔ mɔgɔw la aw ka di mɔgɔw ye dɛ ko dɔ ka di mɔgɔ ye tasi nege kumakisɛ bilenden b'a nege bɔ la diinɛ ɲɛmɔgɔw ka perezanya in dɛ o de ye aw ka ko nege bɔ mɔgɔw la diinɛ ɲɛmɔgɔw ka y'a fɔ a bila jama ɲɛ in dɛ o y'aw ka ko nege bɔ mɔgɔw la y'a fɔ opposant ka bɛnbaliya in dɛ o ye aw yɛrɛ ka ko dɔgɔya mɔgɔw bolo mali mɔpti basigibaliya y'aw ka ko goya mɔgɔw ye an tɛ ka foyi faamuya papaga donc je crois nin tun ye deuxième partie ye émission kolonkalani nin tun y'a deuxième partie ye an bɛna kolonkalani ye mɔgɔ mun minɛ mais an ka tiɲɛ dɔ kɔni fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ne kɔni bɛ mun fɔ aw ɲɛna bandaw il faut essayer a ka ko dɔ kɛ quoi jamana in kan an ka an ko y'an ɲɛ la quoi i y'o faamuya wa il faut k'a ka ko dɔ kɛ mɔgɔw bɛ se ka ko min ye i y'o faamuya wa sinon an ɲɛ tɛ foyi la foyi tɛ ka faamuya anw ni ala cɛ jamana min bɛ ka bin mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen hɔrɔnya la ko i ye erebɛli ninnu natɔ ye cadi i bɛ jɔrɔ ni mali ye mɔgɔ o mɔgɔ erebɛliw natɔ filɛ nin ye u bɔra u natɔ yera cadi perezan wulila a taar'u kunbɛn a kɛra tiɲɛ a ma kɛ tiɲɛ a kɔni taar'u kunbɛn mais sɔrɔsiw nata bɔra anw fɛ yen jɔnni tun bɛ fanga la wagati att cadi perezan wulila de ka taa ka erebɛliw afronte a ni tor'a la att nizɛriyaw y'u natɔ ye awusaw olu ko k'aw tɛ sigi soit a ka marifa bila y'a fɔ a ka don sɔrɔsiya la soit a ka taa ka bɔ yan olu y'u natɔ olu y'u kunbɛn ka tiɲɛ f'u ɲɛna u nana don ba maliba kɔnɔ ka jɔnni to fanga la an ka général mun ɲɔgɔn ma ye ka jɔnni to fanga la an ka sɔrɔsikɛ mun n'an bɛɛ dalen don o la o m'u kunbɛn o m'a f'u ka taa o y'u lasigi a m'u ka marifa minɛ ka tila ka wariba ta k'a d'u ma tuguni n'o ye amadu tumani ture ye u filɛ n'o sigi de la dɛ ko parce que ale tagali tun tɔ ye kalo wɔɔrɔ e manden cɛ ni manden muso ATT Niger président ko ko non soit aw bɛ marifa bila aw bɛ don armée la an b'aw eh, aw bɛ intégrer armée la soit aw tɛ sigi anw fɛ o kɛra cɛ ye dɛ i y'a faamuya wa Tchad président y'u natɔ o taar'u kunbɛn o ni tora la ATT y'u natɔ ye ATT m'u kunbɛn ATT m'u gɛn ATT tilala de ka wari ta tuguni k'a d'u ma k'aw bisimila aw ni ce ani baraji mɛnna ka aw de kɔnɔ k'u k'u kukuw ni fiɲɛ bɔra min ni fiɲɛ d'u ma lɔbɔ cɛ a y'u reçoit i y'a faamu lɔbɔ den faw a y'u reçoit ATT de den faw aw fa ka baara kɛlen dɛ alihamudulilayi ala k'a lahara so sumaya mais malidenw bɛ dusukasi pilisi sɔn jamu na e tɛ ka la alaminɛ aw fa ka dusukasi don aw fa ka sɔrɔsi kolonya don aw fa ka armée tanya don aw fa ka armée dɔnbaliya don aw fa tora ka place ɲini na aw fa siranna ka kɛlɛ kɛ pour que a bɛ to a jɔyɔrɔ la n'ale taara a ka bilibili malidenw da la aw fa y'a bilibili an da la ka sɔrɔ ka taa lahara ATT den faw rebɛliw ni jadisiw ni terorisiw u ka fanga sɔrɔ ye aw fa il a fui de son responsabilité aw fa ka généraliya nkalon don aw fa ka sɔrɔsiya nkalon don aw fa aw aw fa a kɔni wusayara ni tɔw ye mais sɔrɔsiya hukumu kɔnɔ aw fa ye il a trahi le mali aw fa ɲɔgɔn traître ma na mali armée kɔnɔ bilahi aw fa ɲɔgɔn traître ma na a ɲɔgɔn général kolonden ma na mali kɔnɔ ATT ɲɔgɔn général kolonden ma na mali kɔnɔ ATT ɲɔgɔn sɔrɔdasikɛ fugari ma na mali kɔnɔ ATT ɲɔgɔn na jamana cila ma na mali kɔnɔ ATT ale de nɔ don n'i ka ɲuman nana a ka ɲuman bɛ fɔ ye dɛ mais aw fa n'a ka baarakolondenya nana ATT ɲɔgɔn baarakolonden kɛla ma bɔ mali kɔnɔ i y'o faamu tɔ ninnu tɛ sɔrɔsiya dɔn ale de bɛ sɔrɔsiya dɔn un général e bɛ mais attends e bɛ général e bɛ se ka rebelle un rebelle k'a reçoit ka tila ka wari d'a ma n'a ka marifa ko parce que e bɛ taa e ka taa dɔrɔn kɛlɛ kana kɛ parce que a ye coup d'état kɛ a ye a ye élection organisée a taara en beauté donc o de kama a seginna ka na tuguni i y'a faamuya wa a taalen en beauté ale i y'a faamuya u bɛ fɛ ka wariba d'a ma parce qu'il était le premier ka élection organisée Afrique kɔnɔ ka coup d'état kɛ ka élection organisée ka taa en beauté a y'o min kɛ américainw y'a wele k'a bila sɛgɛlɛn furakɛ la i y'o faamuya o politiki bana in ka wariba di a ma ka taa labɛn sisan nɔ présidentya kama parce que a taara en beauté i m'o faamuya wa maintenant ka na n'a ye ka n'a kɛ président ye donc sisan nɔ an ka i y'a faamuya o on change pas un équipe qui gagne rebellion nana don e ka jamana na a tagali kun tɔ ye kalo wɔɔrɔ maintenant sisan a b'o rebellion maintenir ka wari di olu ma maintenant ale ye sɔrɔsi de ye ale mana se ka taa tuguni min bɛna sigi olu bɛ bilibili tuguni kow tiɲɛ kudetaw ni marifaciw ni kidaliko kuma bɛ fɔ u bɛ na ko l'homme à la place qu'il faut ko ka na ni ATT ye tuguni a b'a ɲɛna a bɛna taa en beauté pour que ka se ka na tuguni a kun b'o dɔrɔn de nɔfɛ sinon pas baga donc an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna voilà i y'o faamuya wa donc ATT n'a ka général kolondenya yɔrɔ fɔ nin de don sinon i y'a faamu ka baara kɛ n'o sera o bɛ fɔ a ye dɛ mais sɔrɔdasiya plan kɔnɔ il est, il est, tel, il est militaire le plus fainéant que le Mali n'a jamais connu. Billahi Talay. Il est militaire le plus traître que le Mali n'a jamais connu. I y'a faamu, il est un faux général. Billahi, n'a kɛra sɔrɔdasi ka mɔgɔ corriger sɔrɔdasiya yɛrɛ yɛrɛ la. Hali pionnier wusara ni ATT sɔrɔdasiya domaine kɔnɔ. Pionnier ou un pionnier. pionnier cadre âgé u ka wusa ni ATT un général mali région jumɛn bɛ ATT ma mun kɛ depuis ala y'i da i ma fo wɛrɛ kɛ sɔrɔdasiya kɔ un général ka tila k'e kɛ président ye e ka tila i ka rebɛliw resuwa i ka jamana kɔnɔ olu n'u ka kɛlɛkɛminan ka tila ka wari ta k'a di olu ma siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ ko parce que k'e tagali tɔ ye kalo wɔɔrɔ han o biri i y'a faamu o ATT ko la ɛ sanogo fana nana ɛ ko n'a bɛ bere wuruzi minnu bolo walasa olu kana se ka don ko na o bere wuruziw k'olu fana deplase tuguni k'olu kana sanogo faga olu fana nana sanogo ma faga sanogo y'olu faga i y'a faamuya wa an ma kɔna sɔrɔ bilen rebɛliw nan'u jɔ kɔna da la bere wuruziw fagara sanogo bɔra fanga la nin bɛɛ ma kɛ mali ka pɛrɛdiya nin bɛɛ tɛ dabiri dabiri ni point combien a b'a dabiri jɔn da la donc ba ndaw il faut assumer i ye sɔrɔdasi de ye n'i y'a assumer o bɛ fɔ i kɔfɛ n'i ma assumer o bɛ fɔ asimi goyita il faut assumer i bɛ yɔrɔ min na i ka kɔrɔ ni cadi président den cadi président den a delila ka bana mali la o sɔrɔdasi cadi président den mun banana mali la o de kɛlen filɛ nin président ye i y'o faamuya wa cadi président ale a fa sara a fa sara kɛlɛkɛyɔrɔ la ok cad président den nin mun kɛra président o yɛrɛ nana mali la aw dɛsɛlen ka taa mɔbiti asim goyita ban la ilaha ilala n ko maloya don asim goyita cad président den o nana kɛlɛ kɛ fa an fa jamana kan e fa jamana ne fa jamana ninnu fa jamana olu fa jamana ka na anw bɔ bolo la o jamana kelen aw sigilen bɛ bamakɔ aw ma se ka taa mɔbiti han aw ma taa depuis ba ndaw kɛra président la ma taa san depuis ba ndaw kɛra président la ba ndaw ma se zɛrɛni kɔrɔ fɔlɔ hali ba bilahi hali zɛrɛni kɔrɔ ba ndaw ma se yen fɔlɔ jango san o bɛ ɲɛnabɔ wa jango mɔpti donc franchement nin ko ye kolonkalanin deuxième partie ye mande cɛ ni mande muso moriw ni karamɔgɔ somaw ni donsow kana balaba don sitan ka gorongobile a dankisɛ danden one love à vous tous dabiri dabirinin point com nin ye an ka émission deuxième partie donc an bɛ nin bila kolonkalanin mɔgɔ min na an bɛ n'o la ne cɛ an bɛ nin bila nin ye émission kolonkalanin deuxième partie sisan an bɛ na troisième partie la kolonkalanin ye mɔgɔ minɛ kuma sisiko kow bɛ cogo di manden dasiri kow bɛ cogo di asetu piliya kow bɛ cogo di gari kow bɛ cogo di k'aw bɛɛ lajɛlen fo champion kow bɛ cogo di tije kow bɛ abdulayi kow bɛ cogo di aw fɛn o fɛn bɛ ligne na k'aw bɛɛ lajɛlen fo kana balaba sitan den toro yirijugu feere an bɛna tiɲɛ basakili den ci an bɛ nin bila yan nɔ a dan bɛ a dankisɛ bɛ a dankisɛ dan bɛ a dankisɛ kuma bɛ a dankisɛ kumaden bɛ ne de y'a dankisɛ dan kumakisɛ kumaba di one love à vous tous dabiri dabirinin point com mɔgɔ t'a dabiri an dala asimi goyita bandaw muktar wan wage y'i fara kɔnɔ 3 w yɛrɛjɛya point com an t'an yɛrɛjɛya mɔgɔ t'a dabiri an dala kiri ani wɔyɔ kunfin subaga soma a tubabulama bamanan a walijulama

mɔgɔ tɛ burufeerela kɔrɔ dumuni na parce que o n'a mɔlen o ni dumuni mɔnen de bɛ ka yala kana balaba karamɔgɔ dasiri n'a ma jamu ye i bɛ ban ban bala k'i fiyɛ ne de ye bala ye a dankisɛ danden ok voilà sisan an b'a signer lɔkɔ bɛ yen gabugu bɛ yen guakulu bɛ yen lɔkɔ bɛ yen guakulu bɛ yen gabugu bɛ yen charbon bɛ yen finfin bɛ yen tasa bɛ yen masa bɛ yen nasa bɛ yen tasa ni masa ni nasa ni pekime ni kumete kume ni hamarabaya ni pɛnpɛn ni ka jabajaji kana balaba